ndewo ndị ọma anyị ji eme ọnụ anyị abịala taa iwetara gị isiokwu pụtara ìhè nke n'akụkọ ụwa si mba niile abịa na Anaedo TV abụ m Priska Ezeagu gee ntị ka ị nụrụ akụkọ anyị nke taa Onyeisiala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ayọọla ndị gọvanọ steeti ka ha malite ịkwụ ụgwọ ntụrụ ugo na-ekpebi na ụgwọ ọnwa ga-ebelata ihe isi ike akụ na ụba na-adakwasị ndị mmadụ. Onyeisiala Naịjirịa kwuru na ọ bụrụ na steeti ahụ etinyela ụgwọ ọrụ, ọ ga-eweta enyemaka dị mkpa nke ukwuu na-enweghị ka ọ bụrụ nsogbu ọrụ ahịa. Ndị United Kingdom, UK, akwụsịla ndị ọrụ ike na nlekọta si Naịjirịa na mba ndị ọzọ abịa idubata ndị ndabere n'obodo ha. E kwuwapụtara nke a na nkwupụta terse site na UK Home Office kwadoro X handle nke bụbu Twitter na Mọnde ụbọchị iri na otu n'ọnwa Maachị. Ndị ikom bu egbe ụbọchị Mọnde wakporo ụlọ nkwari akụ nke onyeisi oche mpaghara kansụl Ọhaukwu n'Ebonyi steeti bụ Ikechukwu Odono, gbuo otu onye. Onye ntaakụkọ anyị gbakọtara na ha mụnyere ụgbọala asaa a dọwara n'ime nkwari akụ ahụ na mpaghara kansụl Ezzamgbo ọkụ. Ndị ohi na-awagharị na mpaghara Gonin Gora nke dị na Kaduna steeti ekwuola na ha chọrọ ego ruru ijeri naira iri anọ iji tọhapụ mmadụ iri na isii ndị ha tọọrọ. John Yusuf kwuru na ndị ohi a gwara ezinụlọ ndị ahụ ihe metụtara ka ha bunye ha ụgbọala Hilux iri na otu nakwa ọgbatumtum otu narị iri ise. Ndị gọọmenti Anambra steeti ụbọchị Mọnde kwaturu ụlọahịa ihe na-elughị puku abụọ na Niger Street dị na Fegge n'obodo azụmahịa Ọnịcha ka ụlọ ahụ nwere ọkpụkpụ ise dara dachara ụbọchị Sọnde. N'ihe ntụrụndụ nke izu a, onye ikpo okwu YouTube nke Amerịka bụ Kai Cenat bịara Naịjirịa arịọla ndị Naịjirịa na ọbịbịa ọ bịara ya Naịjirịa bụ maka udo. O kwuru nke a ka a gwachara ya na ndị netwọk MTN, Glo na Airtel ga-eweda ya ala. N'ama egwuregwu bọọlụ, onye bụbu onye njikwa Real Madrid na England bụ Fabio Capello kwenyere na onye mba Naịjirịa bụ Victor Osimhen enweghị ike dochie ya ka Napoli na-ele anya na ọ gaghị agbara ha bọọlụ oge ọzọ n'egwuregwu bọọlụ enyi na enyi nke ụwa niile a na-atụ anya na onye nche bụ goalkeeper ndị Super Eagles Stanley Nwabali ga-anọ ya na bọọlụ enyi na enyi ndị Naịjirịa na Ghana ga-agba n'ọnwa a agbapụla Al Nassr nke Cristiano Ronaldo so na ya na Champions League quarters ndị Asia Ọ bụ ebe a ka anyị bịara n'isi njedebe nke isiokwu pụtara ihe akụkọ ụwa anyị nke taa. Abụ m Priska Ezeagụ. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ, ma gbaa mbọ na-ekiri Anaedo TV.